anw yɛrɛ minnu bɛ an sen kan an bɛ ala de deli kɛnɛya ala ka o jidi an ye badabada kɛnɛya anw mago bɛ o de la n y'o fɔ n ko jugu tɛ maa la ni bana tɛ o kuma bi su in na an b'a fɔ aw ye k'a fɔ ko an bɛ dirɛkiti kan su in na inshala ne madamu kone sira sisoko ka fara porofesɛri adama jara kan an bɛna kuma aw ye bana dama dama kan bana jumɛn ni jumɛn min kɛlen don ka maaw kamana gan bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw musolakaw fo ka taa se cɛlakaw ma ni o de ye dogoyɔrɔ bana ye dogoyɔrɔ bana caman b'a dɔn o la ayiwa dɔw yɛrɛ fana b'a dɔn maladie infectieuse la dɔw bɛ a dɔn yɛrɛ fana yɛrɛ tiɲɛ o banaw a taamaserew bana in yɛrɛ a bɛna cogo di i b'a dɔn ko bana in b'i la cogo di i kan ka bana in yɛrɛ k'i ye a kunbɛn cogo di walima ni ala y'a kɛ maa min garisɛgɛ don a la i kan ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw ma cogo di ani ka furakɛli matarafa cogo di o kuma su in na anw sera professeur adama jara de ma ale ka se ka na k'a walawala an ye nka san'o cɛ an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ bana in bɛɛ ta bakuruba la ne bɛ se ka dɔɔni min walawala aw ye bana nin na n bɛ min dɔn o ye ne ka kunfin dɔɔni ye nka an ni a tigi de bɛ ɲɔgɔn na bi su in na o de fɔlɔ ye jumɛn ye maladie infectieuse la an b'a daminɛ nɛminɛnpo la n'an k'o ma infection urinaire fɛn o fɛn bɛ na ni ɲɛgɛnɛ sira ye o bana ninnu an mago bɛ o bɛɛ la professeur fɛ a ka olu walawala an ye nɛminɛnpo a bɛ fɛn jumɛn de tiɲɛ musow ka musoya la a bɛ fɛn jumɛn yɛrɛ de tiɲɛ cɛw ka cɛya la hakɛto bɛ kuma kan a bɛ fɛn jumɛn de tiɲɛ hadamadenya yɛrɛ jɔyɔrɔ kɔnɔ a bɛ se k'i bali mun ni mun na a bɛ i dɛsɛ ko min ni ko minnu na a ka i da don olu la k'o fɔ an ye o kuma an bɛ ɲininkali fɔlɔ o ye nin ye porofesɛri ka kuma n'o tɛ bana in caman a b'an bolo yan nka an bɛ nin ta fɔlɔ fɛn o fɛn bɛ se ka se saba fo naani ma an bɛ sɔn ka se o ma inshallah n'ala sɔnna an b'a ɲini ala fɛ halisa ala k'an bɛɛ sababa ma amina faamako ɲuman ala k'a d'an ma amin eh, ka ɲini ala fɛ fana banabagatɔ ala ka kɛnɛya ji amin kɛnɛyabagatɔw fana ala ka kɛnɛya sabati an bɛɛ lajɛlen bolo ni ala kira hɔrɔma salli ala muhamad wasalim madame kone y'a fɔ cogo min na kosɛbɛ n'o ye leminɛpo ye bana don bana min n'a kɛlen bɛ ka diɲɛ bɛɛ labɔ kosɛbɛ an t'a fɔ précisément an t'a fɔ farafina kosɛbɛ an b'a fɔ diɲɛ bɛɛ parce que a bɛ bɛɛ la o ye tiɲɛ ye voilà parce que bana min don ale yɛlɛmɛni ka teli kosɛbɛ bana microbe laman de don bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ facilement mais mɔgɔ minnu ta ka jugu a la kosɛbɛ o ye an balakaw ka côté ye a bɛ jouer olu de kan ka tɛmɛ cɛw kan a bɛ se ka mɛn olu fana na mm. ka tɛmɛ cɛw kan bon ale yɛrɛ bana min don mm-hmm. a bɛ sɔrɔ fɛn damadɔw fɛ min ka teli ka se hadamaden ma mm-hmm. parce que dugukɔrɔla bana don a fɔlɔ ɲɛgɛn kɔnɔna kelen a filanan eh, jukɔrɔdon fini ninnu ni mɔgɔ min to k'o échanger ɲɔgɔn na fila i y'a faamu mm. a sabanan da ɲɔgɔn fɛ ya awɔ a bɛ sɔrɔ nin damadɔw la kosɛbɛ o de ka teli k'a lase mɔgɔ ma ayiwa bon mais fɛn dɔw fana don mhm. très généralement n'a bɛ muso la mhm. ni a den bɛ hali sin min a bɛ den minɛ i y'a ye wa n'a bɛ muso la mhm. n'a lajɔlen don a b'a sɔrɔ den sɔrɔ kɔnɔna kɔnɔna kɔnɔmaya kɔnɔna na donc a bɛ na nin sira ninnu fɛ bon e yɛrɛ b'a dɔn cogo di juste k'a fɔ nin ye kɔnɔna joli ye an ko bamanankan na kɔnɔna joli ye e yɛrɛ b'a dɔn cogo di ko nin ye o taamasiyɛn ye i b'a dɔn cogo di k'a b'i la
précisément an bɛna anw yɛrɛ cɛ la ka ka côté la la première des choses i b'a ye a bɛ worokɔrɔla ŋɛɲɛ de se i ma fɔlɔ mɔgɔw fari tɛ kelen tiɲɛ caman kɔni ta bɛ daminɛ ni worokɔrɔla ŋɛɲɛ ye en plus a bɛna se yɔrɔ dɔ la a bɛ don cɛya la a bɛ cɛya kɛ i b'a fɔ ko kuran de bɛ ci a la dɔɔnin a mais a tɛ kɛ douleur basigilen awɔ souvent a bɛ piquer dɔrɔn a bɛ tɛmɛ i y'a ye a bɛ na lase cɛ ma a bɛ se ka mɔgɔ dɔw fana bɛ yen awɔ a bɛ dakasa bɔ yɛrɛ se olu ma a o dɛrɛ awɔ parce que hadamaden yɛrɛ la fɛn bɛɛ bɛ kɔnɔbara in de kɔnɔ kosɛbɛ donc ni problème donna kɔnɔna na i b'a ye kuma min bɛ yen n'an filɛ k'a fɔ tan Awɔ. hali kumakan in bɛ ka bɔ kɔnɔna de la kosɛbɛ fiɲɛ de b'a pousser ka na da la Tiɲɛ. o fiɲɛ kelen de b'a ta ka don lamɛnbaga kulo la o b'a faamu ko karisa ye nin fɔ a ye nin fɔ bon n'o fiɲɛ bɔtɔ bɔra ni odeur ye dɔrɔn mhm. dɔ in b'a dɔn directement nin min bɛ ka kuma ne fɛ kasa b'a tigi da la donc o de ye kɔnɔna joli ye a bɛna a b'o lase mɔgɔ dɔw fana ma cɛ dɔw fana bɛ yen a bɛ kɛ sababu ye ka kulusijala lagosi se u ma ni o ye fanga dɔgɔya ye fanga dɔgɔya ye kosɛbɛ manifestation tɛ kelen ye donc caman fana bɛ a dɔn o la k'o b'a sɔrɔ ji cayalen don farikolo la donc o fana bɛ na ni o ye nka o o ni leminɛpo b'i la kudayi walima o y'a bananama ye olu tɛ kelen ye o fana ka danfara k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye o tɛ fɛn dɔ bɛ yen ni leminɛpo kɔgɔra muso la kosɛbɛ a bɛ na ni perte blanche ye n'o ye jijɛman bɔ ye mais o jijɛman bɔ o bɛ se ka muso fana minɛ i bɛ hakɛ to kuma n'a fɔcogo la k'a sɔrɔ leminɛpo tɛ o jijɛman bɔ bɛ na o bɛ na niveau jumɛn na o bɛ na sisan ni koli bɛ na walima koli kɔfɛ o bɛ na a bɛ fɔ o de ma ko nettoyage donc o wagatini min na muso la mais o ni perte blanche yɛrɛ b'i la o tɛ kelen ye mais ni leminɛnpo kɔni kɔgɔra muso la ka se niveau dɔ ma dɔrɔn a bɛ kɛ perte blanche ye n'o jijɛman bɔ ye o jijɛman bɔ o kɔni sirilen tɛ laada ka nani la o sirilen tɛ a tigɛli la o kɔni hali i sigilen yɛrɛ ma simplement o bɛ se ka na i la nɔgɔji bɛ bɔ i kan bon a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman yɛrɛ don a b'o degun kosɛbɛ donc leminɛnpo an bɛ se k'a fɔ i y'a fɔ cogo min na mu cɛw bɛ dɔ sɔrɔ a la mais a base ye musow de ye o tuma musolakaw anw kan ka mun de kɛ yalasa ka nin kunbɛn walima ni ala ye maa min garisɛgɛ a la ka se k'a furakɛ teliya la bon bana don ni a y'a ala y'a kɛ mɔgɔ min garisɛgɛ ye a bana don ale yɛrɛ bɛ fɛn fɔlɔ min siran fɛn fɔlɔ min ye o ye saniya de ye propreté a b'o de demander muso bɛɛ fɛ bon nɔgɔ de fana ka jugu a b'ale fana lajuguya bon ni mɔgɔ o mɔgɔ fana ka kegun a ka ca ala fɛ n'i y'a o yɔrɔ duguma yɔrɔ ninnu saniya ka sabati hali ni fura jɔnjɔn t'i bolo hali pɛrɛmanganati kelen a bɛ mɔgɔ dɛmɛ k'a kɛ ji la mhm. ka to ka saliji ta n'a ye mhm. a bɛ mikɔrɔbu caman faga mhm. kɛcogo b'o fana na kɛcogo de b'a la n'o fɔ sisan dabolakaw bɛ taa pɛrɛmanganati caman ta k'a kɛ ji la professeur ma o fɔ non mɔgɔw kan k'a faamu pɛrɛmanganati n'i b'ale kɛ ji la awɔ exemple sa a kisɛ de bɛ feere pharmacie na a kisɛ kelen mhm. n'i b'a fɛ a ka mago yɛrɛ ɲa e ka kisɛ kelen bila 20 litre ji la o bɛ mago min ɲa n'i y'a kisɛ kelen bila 1 litre ji la o t'o mago o t'o mago ɲɛ alihamudulila i y'a ye don o don tulo bɛ taa kalanso ɔ n'i tun y'a dan ne ma mm. ne bɛ taa bɔli nin fa dɔrɔn k'o k'o la k'a dunnen de ka ɲi jaja pɛrɛmanganati kisɛ kelen mm-hmm. o ji hakɛya o fana o da dɔnnen don nka min fana mm-hmm. don dɔ i y'o fana fɔ n ye mm-hmm. o de ye anw yɛrɛw fana ka sanuyaba fana bɛ se ka a kɔlɔlɔ se an ma mhm. parce que mɔgɔw ka faamuyaliw tɛ kelen ye dɔw bɛ saniyali kɛ fo ka taa dama tɛmɛ kosɛbɛ o yɔrɔ ninnu dogoyɔrɔw koyɔrɔw mhm. a koli safinɛw mhm. a n'a a maɲɔgɔnlɔ ninnu o ni farikolo taw tɛ kelen ye dɛ olu tɛ kelen ye o tuma ni min b'a fɛ fana nin kɔfɛ ka faamuyali jɔnjɔn jɔnjɔn sɔrɔ a furakɛcogow la walima a kunbɛnkow la Eh, sani jɛmu ka ban an bɛ professeur ka nimero di ani a sɔrɔyɔrɔ n'i y'a lasɔrɔ a ka ca ala fɛ i bɛ caman sɔrɔ o la o tuma technicien k'an natɛmɛ sanni an bɛna don bana kun filanan kɔnɔ

ninnu kɔfɛ ka professeur adama jara ka a lasɔrɔ a ka nɔgɔn i bɛ a ka nɛgɛjuru kubew kɔngɔ i bɛ a sɔrɔ olu la mais an b'a ɲini lamɛnlaw fɛ u k'a to an ka tila jɛmu na ni u bɛ weleli kɛ u bɛ sɔrɔ ka weleli kɛ u bɛ fɛrɛ professeur ma o de la o tuma k'a lasɔrɔ a ka nɛgɛjuru fɔlɔ la o ye 73

sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yen ma ka n'i bɛ bɔ kulukoro yan ka se n'i sera INRSP ma i bɛ fara i numan fɛ n'i farala i numan ɛɛ eh, kinin fɛ disons parce que n'i bɛ ka bɔ kulukoro sira in kan ka taa i bɛ i kinin bolo i bɛ fara o fɛ INRSP bɛ yen i bɛ sirajan kelen minɛ ka yɛlɛ sanni i ka se feu ma kare laban sani ka se feu ma dɛ kare laban i bɛ fara i kinibolo fɛ n'i ye weleli kɛ k'i to yɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ la professeur bɛ maa wuli cɔyi ka n'i kunbɛn ni ala ka diɲɛ ye maa minnu fana bɛ bɔ dugu kɔnɔna fɛ i b'a fɔ arayida sira ninnu fɛ ka na n'i nana se INRSP ma dɔrɔn i bɛ se ka fara ten i numan fɛ n'i farala numan fɛ i bɛ sira kelen o minɛ tuguni ka taa se feu ma sani i bɛ se feu ma kare laban i bɛ fara i kinibolo fɛ i bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sɔrɔ sira ninnu na ni professeur aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma an ye dɔɔni fɔ nɛminɛnpo kan professeur adama jara a ka di n ye i ka i da don gangi kɔnɔdimi na gangi kɔnɔdimi in kɛlen don ka kɛ tiɲɛni ye ka kɛ kasara ye a faamuyali kojugu o yɛrɛ de bɛ ka na ni kɔlɔlɔba ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw musolakaw ma an sigiyɔrɔ la n bɛ se k'a fɔ denmisɛnninw a bɛ daminɛ denmisɛnninya la gangi kɔnɔdimi bɛ daminɛ denmisɛnninya la nka a furakɛli walima a faamuyali kojugu o bɛ taa wolo ko wɛrɛ la f'an yɛrɛ bɛ tila ka taa an yɛrɛ ɲini ni fɛn min ye a dɔw yɛrɛ la a bɛ taa fɔ ko kunnafɛn bɛ karisa la o de bɛ k'a bali ka den wolo walima denwolomuso yɛrɛ de tɛ konamuso don k'a sɔrɔ a ni banakisɛ de wulila kabini denya la o tuma i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye gange kɔnɔdimi kan ale n'i ka bilasiralikan fana di maaw ma gange kɔnɔdimi kan wa alhamdulila
an bɛ se ka min fɔ gange kɔnɔdimi kan mhm. o ye ale ye bana ye musow ka bana don a tɛ cɛ minɛ ale fana a bɛ muso bɛɛ la Gange kɔnɔdimi mhm. parce que na wagati de b'ale la kosɛbɛ ale fana tɛ kɔnɔdimi basigilen ye mɔgɔ la tiɲɛ a tɛ kɛ fɛn ye k'a bɛ basigi i la kudayi a bɛ na wagati dɔw de kɔnɔ kosɛbɛ n'o wagatiw fana tɛmɛna mhm. a bɛ tigɛ tiɲɛ donc ale ka teli ale bɛ na de très généralement ni musomanin bolo donna ji la kosɛbɛ k'a daminɛ o wagati la sa mhm. fo ka taa se a ka koli bɛ taa jɔ wagati min na a bɛ na nin wagati ninnu de kɔnɔna na mhm. donc n'a nana i ka bolodon ji la o daminɛ na mhm. mɔgɔ fɔlɔ min ka kan ka k'i ka karamɔgɔ ye o y'i ba de ye siga t'a la i y'a faamu mhm. ale de b'a ɲɛdɔn ale kɔnna a la e ɲɛ o ye tiɲɛ ye i b'a ɲɛfɔ ale de ye kosɛbɛ maloya ko tɛ ale de fana bɛ se k'i labɔ fili la k'i bilasira caman kan o ye tiɲɛ ye bon mais ni ale fɔnɔ bana don mm. ni a kɔnna ka furakɛ mhm. a bɛ se ka kɛ sababu ye mhm. ka muso n'a fura ɲuman kɔni sɔrɔla a teliya la a bɛ kɛ sababu ye ka musomanin ka denko teliya alhamdulillah o fana yɔrɔ bɛ yen o de la caman fana bɛ siran mhm. ka den musomanin furubali taa furakɛ ko parce que n'i nana furakɛ bi denw don ah, o ye tiɲɛ ye dɛ e t'u nɔfɛ ka yaala kosɛbɛ n'a nana ko dɔ kɛ mm. a bɛ se ka taa kɛ kɔnɔ ye a bɛ taa kɛ kɔlɔlɔ ye e yɛrɛ bolo donc o kɔlɔlɔ ɲɛsiranɲɛ kama awɔ caman fana bɛ musomanin n'a négliger mm. ko fɔ ka taa se furu ma ɔhɔ bon furu fana dun mm. garisigɛ kow don kosɛbɛ bɛɛ tɛ se bɛɛ tɛ furu sɔrɔ joona bon bana dun n'a fana bɛ mɛn mɔgɔ la a bɛ kɔgɔ de ka taa fɛ i y'a faamu plus a bɛ mɛn a bɛ na ni phasew ye dɔɔnin dɔɔnin donc o yɔrɔ fana mɔgɔw k'u hakili t o la a ka ca ala fɛ a ma fɔ i k'a furakɛ k'a ban fari la mais i bɛ se ka kɔn a ma ka prévention dɔw kɛ min b'a to dan bɛ se ka siri a kana avancer ka taa se niveau dɔ la mhm. parce que n'a avancer la ka taa se niveau dɔ la a bɛ fo a bɛ taa kuru de sigi a bɛ fɔ o de ma ko gange kuru y'a ye donc o gange kuru mhm. o bɛ se ka kɛ sababu ye mhm. hali n'a furula denko sɔrɔ bɛ kɛ a bolo problème ba ye a dɔw bɛ fo ka opérer ka o kuru ninnu bɔ nin kɛlen kɔlɔlɔ ye bi dɛ donc o problème bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ yen dɛ masaw de b'u hakili to denw na kosɛbɛ parce que a kɛra cogo o cogo mm. an nana ɲɔgɔn bolo an bɛ taa ɲɔgɔn bolo siga t'a la ɔ diɲɛ ye kalanso de ye siga t'a la mɔgɔ si n'a tɛ wolo o ye tiɲɛ ye i y'a dɔn cogo min na dɔ de y'i kalan a la kosɛbɛ wa i fana ka kan ka dɔ de kalan a la o cogoya la kosɛbɛ donc bana don mm-hmm. a bɛ kɛ sababu ye mm-hmm. ka muso ka denko gɛlɛya a bɛ gɛlɛya don denko la n'ale kɔni bɛ muso furulen kɔni na n'a ma furakɛ n'a ma bɛn n'a fura ɲuman ye a kɛnɛya man di bon a ka ca ala fɛ ni ala y'a mɔgɔ min ni sababa bɛn i ka se ka fura ɲuman sɔrɔ a ka ca ala fɛ a bɛ denko bɛ teliya est ce que gange kɔnɔdimi min filɛ ale ni an ye kumana bana galen min kan n'o ye n'o ye kɔnɔnajoli ye leminɛnpo u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na wa u tɛ tali kɛ ɲɔgɔn na parce que manifestation cogo tɛ kelen ye mais a bɛɛ ye muso ka bana ye muso an y'o de fɔ ko ala ko muso ye dugukolo ye bin qualité ka ca foro kɔnɔ a si tɛ bin a bɛɛ bin ye a bɛɛ ka jugu ɲɔ ma mais i b'a sɔrɔ a ye bin qualitéw tɛ kelen ye dɔ fana ka di ɲɔ ye dɔ ye ɲɔ bɛ se ka falen dɔ kɔrɔ ka tɛmɛ dɔ kan siga t'a la est ce que a faamuya donc leminɛnpo filɛ muso bɛ se ka n'a ma juguya ka se niveau dɔ la muso bɛ se ka kɔnɔ ta ale kan bon n'a ma ni muso sera ka tɛmɛ hali kalo naani kalo duuru k'a ka leminɛpo to a la a b'o den wolo
mais le temps que a ka se o ma n'a juguyara ale bɛ se ka kɔnɔ tiɲɛ bon ka gange kɔnɔdimi dun to muso la ale tɛ sɔn cogo si yɛrɛ ka kɔnɔ ta ka se kalo kelen yɛrɛ ma i y'a ye donc dɔ ka jugu ni dɔ ye dɔɔnin o yɔrɔ de a kɛlen kɔlɔlɔ ye ayiwa n'a dɔn yiri b'i bolo ale fana la wa walima ale furakɛli ye jumɛn ye bon alhamdulila mhm. anw yɛrɛ bɛ baara kɛ ni fɛn damadɔ de ye mhm. précisément anw ka yɛrɛ base fɔlɔ mhm. o ye laturu de ye an bɛ baara kɛ ni laturu ye o de y'an ka radiographie ye n'i nana o lajɛli bɛ kɛ ni o de ye o de b'anw fana orienter an b'a dɔn bana min b'i la nin tɛ nin tɛ nin de don donc en travers de ça mhm. an bɛ se k'i ka diagnostic kɛ k'i ka bana ɲɛf'i ye bon a filanan mhm. an bɛ baara kɛ ni yiri ye mhm. a sabanan an bɛ baara kɛ ni kilisi ye a naaninan an bɛ baara kɛ ni kuranɛ kolo ye nin fɛn naani de b'an bolo an bɛ baara kɛ ni fɛn min ye ni ala ka diɲɛ inshallah professeur bɔra sisan ka fɛn dama dama fɔ nka i ko ko an bɛ baara kɛ ni a ye mhm. baara ye a kɔnɔna na mhm. a mɔgɔw de ka ca i bolo wa mhm. walima nin bɛɛ dɔnni bɛ e kelen de la bon alhamdulila baara n'a taa cogo don hadamaden n'i bɛ kuma i bɛ kuma ni hakili de o ye tiɲɛ ye i y'a faamu k'a fɔ ne ye ne ye ne ye mm. e tɛ foyi ye jeli bɔgɔ kɔ tiɲɛ donc n'i bɛ kuma hali ala bɛ i bɛ kuma kuranɛ kɔnɔ nahnu ala bɛ kuma k'anw masa bɛɛ dun b'a dɔn ala ye kelen kosɛbɛ mais ala m'a fɔ tuma si k'ale ala a ko anw masa siga t'a la donc o kɔnɔna na mm. an fana ye faamu min sɔrɔ an karamɔgɔ kɔ mm-hmm. n'an bɛ kuma an b'a fɔ anw kosɛbɛ o kuma nin yɔrɔ in n y'a dɔn faamuyali sɔrɔla a la professeur b'a fɛ dɔrɔn k'a fɔ maaw ye mm-hmm. k'a fɔ ala ye ale sɔn nin bɛɛ dɔnni na a ma waso ni a ye o kuma na a b'a yira k'a fɔ ko wa ale fana kelen tɛ bawo ale ni ala bɛ ɲɔgɔn bolo ani sababu caman caman fana bɛ ɲɔgɔn bolo karamɔgɔw fana bɛ a la mhm. maa i kɛra cogo o cogo la ɲɛmɔgɔ b'i la karamɔgɔ b'i la nin yɔrɔ in na an bɛ an kalanfa bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ bɛɛ ye k'a fɔ ko u ni kɔnɔnajɛya u ni timinandiya wa u ni mɔgɔ kolon ladon nin diyara an ye kosɛbɛ professeur adama an kumana nɛminɛpo kan an nana an ye dɔɔni fɔ gange kɔnɔdimi kan o kuma an b'a fɛ k'an da don tonso ɲimi me semble que ale fana k'ale capitaine de ye fɛn ninnu na dɛ kosɛbɛ nin bɛɛ bana ninnu na nin bɛɛ ye muso bana de ye u bɛ fa la nka ale kelen ale b'a ale kelen de bɛ ba la dɛ parce que k'ale de ye bana ninnu na capitaine fana ye tonso ɲimi ayiwa ne kɔni t'a dɔn yɛrɛ bana don ale fana ye musow ka bana ye a tɛ cɛ minɛ ayiwa mais ale fana tɛ na muso la wagati bɛɛ wagati dɔ de bɛ yen ale bɛ na muso la ni muso lajɔra sinon a t'i minɛ ten naturellement k'a fɔ nin ye tonso ɲimi ye karisa la o ti kɛ i b'a fɔ mura gansan bɛ maaw minɛ cogo min non non non mura yɛrɛ ale yɛrɛ fɛn bɔra gansan na o

i y'a ye i y'a faamuya nka ale fana kɔnɔdimi na bisiki de don ale bɛ kɛ kɔnɔdimi de bɛ kɛ kɔnɔ na mais très généralement kosɛbɛ ale yɛrɛ fura fana sɔrɔ man di tubabu fura la Hmm. ale fura lagosi tɛ an b'o fɔ mɔgɔw ye an yɛrɛ karamɔgɔw bɛ minnu ye dɔgɔtɔrɔw ye tiɲɛ an ni dɔgɔtɔrɔw jɛlen don an bɛ ko caman kalama mais a kɛra cogo o cogo tiɲɛ tɛ fila ye kelen kelen de ye donc ale fura yɛrɛ ɲuman sɔrɔ man di dɔgɔtɔrɔ fura sira fɛ parce que ale bɛ na ni kɔnɔdimi qualité dɔ de bɛ yen a bɛ muso minɛ bon n'a y'i minɛ n'i ma farati a bɛ se ka kɔnɔ tiɲɛ ni kɔnɔ ma avancer ka se niveau dɔ la walima a bɛ se ka den yɛrɛ faatu muso kɔnɔ ale bɛ se ka nin fana kɛ o tɛ fila ye a sabanan mm. a bɛ se ka to muso la a bɛ muso degun fo ka taa se jigin don ma ni muso jiginna den bi a tɛ kɛ den si ma ye. Oh, i ye nin ye gansan tɛ a fɔr'a ma ko kapitani.
donc ale kelen bɛ se ka nin saba bɛɛ lase muso kɔnɔma ma. i y'a ye. i y'a faamuya kosɛbɛ tɔ ninnu ta bɛ se ka négocier mhm. mais ale négocier man nɔgɔn. i y'a ye f'ale ka furakɛ.
f'ale ka furakɛ bon fɛn kelen yɛrɛ min bɛ s'ale la. Mhm. précisément o ye yiri de ye. yiri. parce que an b'o fɔ bɛɛ ye mhm. yiri ye fɛn ye mhm. naturel don joli ye naturel ye naturel fila tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ donc i mana yiri an bɛ balo fɛn min na yiri de don fo mɔgɔw k'o de dɔn an bɛ pomme de terre ni ku ni woso ni fɛn minnu dun bɛɛ yiri zaban lemuruba mangoro mangoro ninnu mm. mandarini nin bɛɛ yiri de kosɛbɛ siga t'a la i y'a faamu mhm. donc o bɛ cogo min na furakɛli bɛ kɛ ni yiri minnu fana ye a bɛɛ yiri duntaw de ye kɔlɔlɔ foyi t'a la e bɛ se k'a fɔ mhm. ne y'a fura in ta mhm. nin bana de kama a ma ɲa mhm. mais fura in ye nin bana se n ma o tɛ tiɲɛ ye professeur min fana bɛ maaw siran yiriko in ɲɛ wa u ko ko anw ka farafin jiri ninnu na ko hakɛ de tɛ a la k'an b'a ta ko k'a dama tɛmɛ kojugu ko f'o bɛ taa bɔ kɔlɔlɔ wɛrɛ la ko ɔrɔ ko tubabu fura ninnu donna mhm. ko a kisɛw dadɔnnen don mhm. a ji kan ka dan mililitiri hakɛya minnu na mhm. olu kɛlen ka dan sigi quoi en un mot tubabu kɛlen ka dan sigi nka ko dan de sigilen tɛ anw ka furaw la o kuma in e bɛ tali k'a la wa walima e bɛ siga k'a la ne fɛ o ye sabotage de ye

i t'a kɛ ten dɛ o ye tiɲɛ i bɛ taa ji fiɲɛ sigilen sɔrɔ est ce que i bɛ da biri fiɲɛ bɛɛ la ayi i bɛ ji filen dɔ soli ji la hali n'i bɛ ji filen fa i b'a jateminɛ i bɛ se ka min bɛɛ min kosɛbɛ i b'o de soli i b'o min nka dantɛmɛw bɛ yen mais n'i y'a dan sagon dan b'i yɛrɛ sagon siga t'a la e y'a faamuya e bɛ taa mɔgɔ min fɛ yen fatɔ tɛ lagalagatɔ tɛ a fana sigilen bɛ fɛn dɔw de kan a bɛ fura d'i ma mɔgɔ si tɛ fura di mɔgɔ si ma ko karisa t'a min fo ka taa dan sa walima taa k'i sigi hakilina ye taa k'i hakilina mɔgɔ si t'o kɛ bɛɛ ni fura bɔla fɛn o fɛn min n'a bɛ fura d'i ma n'a ma fɔ i k'a min te min verre ɲɛ kelen a b'a fɔ i k'a min te min verre ɲɛ fila ou bien a k'a fɔ i k'a min kafe min bɔli ɲɛ kelen walima kafe min bɔli ɲɛ fila kura yɛrɛ donnen b'a la sisan n'o fura o fura bɛ di maa min ma sisan dɔrɔn i b'a sɔrɔ a n'a dun kuduni min ɲɔgɔn a banna walima a n'a dun fɛn fɛn dɔ kɔni b'a fɛn dɔ kɔni b'a la min bɛ a danfara a danfara d'i ma kosɛbɛ i b'a sɔrɔ fura yɛrɛ mana dilan cogo o cogo a notice b'a la sisan siga foyi t'a la i b'a kɛ n'i kɛra mɔgɔ kalannen n'i y'a ta dɔrɔn i b'a lajɛ i b'a sɔrɔ nin bɛ ta nin tacogo hali n'a ma expliqué e yɛrɛ professeur fɛ yen ne bɛ se ka o sɛbɛntiya fura min bɛ ta sɔgɔma o dunkudu ani min bɛ ta su kɔnɔna na olu tɛ kelen ye kosɛbɛ ne bɛ se k'o sɛbɛntiya donc mɔgɔw k'a faamu tubabuw nana sɔrɔ nous on avait tout siga t'a la fɛn bɛɛ tun b'an bolo yan siga foyi t'a la donc u nana sɔrɔ an bɛ furakɛli kɛ tiɲɛ an bɛ fɛn bɛɛ kɛ mais pour que k'an ta ninnu bafouer k'u lagosi u b'a fɔ ko dose tɛ farafin fura la ka sɔrɔ olu bɛ na u yɛrɛ ressource anw de fɛ yan a banna olu ka fɛn bɛɛ base ye base ye anw de ye anw yiri in de ye a bɛɛ bɛ bɔ yan parce que anw ma faamu de mm. anw yɛrɛ fɛ dɔrɔn mm-hmm. tubabuw ni ala tɛ tubabu de bɛ yen hmm. mais k'a sɔrɔ uh-huh. kalan tun t'an fɛ yan mɔgɔ dɔw tun b'an fɛ yan n'o ye an ka mɔgɔw y'a laadaw ni fɛnw dilan k'u bila olu ma bɔ ekɔli la laada ninnu dilanbaga ma bɔ ekɔli la u tilara ka mɔgɔ dɔw bila minnu bɛ nɛgɛ dilan nɛgɛ bɔ farakurun na k'a kɛ marifa ye k'a kɛ muru ye k'a kɛ daba ye k'a di mɔgɔw ma bon minnu sera ka nɛgɛ bɔ fara la mhm. olu bɔra ekɔliso jumɛn na ala ka ekɔliso donc ani an ka to ala kɔfɛ kosɛbɛ ala de ko ten ale bɛ dɔnni di mɔgɔ min ma mɔgɔ min y'ale ala diya siga t'a la n y'o de fɔ n ko dɔnni ale fitinin tɛ yen ni maa min sigara a la dɔrɔn a fitinin ta dɔrɔn a b'i sɔn ten o tuma hama a lajɛ i k'i bolo yɛlɛma n'an ye anw ka ji dɔɔni min san'an bɛ taa don bana wɛrɛw kɔnɔ

muso o muso k'a fɔ ko ɲɛnafin kɛra olu la denko la nin yɔrɔ in na an b'a fɔ muso bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko ala ye an nadiya n'a ye den kelen di muso kelen ma a y'a di diɲɛ muso bɛɛ lajɛlen ma wa n'a ye muso kelen jɛ a la a ye diɲɛ muso bɛɛ lajɛlen de jɛ a la hakili de bɛ a dafa ama fɛn tɛ minnu bolo n'u b'a dɔn u jɛn'a na kun min na bɛɛ bɛ dugawu kɛ ko ala kana fɛn nɔgɔya i ye nka o fana ala tɛ bawo a tɛ kuma ka a yɛrɛ sɔsɔ a y'e jɛ ala kun min na i t'a dɔn o kuma don o don a fɔ ko ala ni ce a bɛ min fana bolo i ni a ka jɛ i tali in na bawo e ta tɛ maa dɔ bɛ yen ko u y'o fɔ minɛ i bɛ i sɔrɔden dɔn nka i tɛ i taden dɔn an bɛ dugawu de kɛ den minnu ni ala y'a don an garisigɛ la ala ka n'u kɛ an maradenw ye abada ala ka o kɛ an tadenw ye an b'o dugawu kɛ muso bɛɛ lajɛlen ye ka fara anw minnu y'a sɔrɔ kan ani minnu m'a sɔrɔ kan waso kɔni o bɛnnen don ala de la n'i don ko fana k'i b'a waso kɛ i bɔra mɔgɔ ko la i bɛ ala kɛlɛ la hakili ka a tɔw dafa porofesɛr adama halisa an bɛ jɛmu kɔnɔ an bɛna an da don belebele dɔ fana na n m'a fɔ n ko ni kapitani ka sɔrɔ i laban o tɛna kɛ generali ye wa bawo ale ta ye bafa ani kilicɛ ye o de ye eh, fibrɔmu ye n b'a fɛ ka dɔɔni fɔ fibrɔmu kan an ye
alhamdulila mhm. fibrɔmu fana ye bana ye mhm. bana min ni muso bana don mhm. ale fana fɛn dɔw de b'ale lase muso ma ale ye kuru ye a bɛ bɔ muso kɔnɔ donc gange kuru bɛ yen a bɛɛ bɛ taa bɔ yɔrɔ kelen de la n'o ye denwolonugu da niveau ye mm. walima denwolonugu kan mm-hmm. kuru ninnu bɛ taa bɔ précisément ka caya eh, leminanpo bɛ kuru o kuru kelen lase mɔgɔ ma mm-hmm. eh, musow ka furakisɛ dɔ bɛ ko bange cɛ janya fura mm-hmm. o kɛra sugu o sugu ye a kɛra pikiri ye sa a kɛra kɔnprime ye sa a kɛra plasita ye sa o bɛɛ bɛ se k'a lase muso ma porofesɛr bɛ dɔ dɔn nin fɛn in na dɛ o bɛɛ bɛ se k'a lase mɔgɔ ma parce que ala yɛrɛ y'a hadamaden muso da ka kɛ niveau dɔ de ye ni koli ye nettoyage de ye tiɲɛ dɔnku ni ji bɛ ka boli n'i y'a barika bila ɲɛ ji bɛ bulonloki a bɛ bulonlokɛ dɛ n'a bulonlokira a bɛ gɛrɛɛrɛ a bɛ kɔma se ka yɛrɛ kɛ o yɔrɔ la dɔnku a bɛ kɔma se ka gɛrɛɛrɛ o o gɛrɛɛrɛlen in o de bɛna kɛ kuru ye parce que fɛn bɛ bange kɔma na kɛ fibrɔmu in bɛ former ni nin fɛn masina ninnu de ye mhm. fɛn dɔw de b'a essayer ka imposer mhm. laada ka na ni ye tubabuw b'a fɔ ma ko hormone voilà mhm.
donc o fɛnw de bɛna ni o ni problème sugu ye muso la ka caya donc n'o nana dɔrɔn i b'a ye kuru in de bɛna sigi muso la kabi a bɛ bolodenkɛnin bɔ f'a laban bɛna kɛ bolokuru ye a bɛ t'o de la a bɛ kɔnɔdimi suuru i kan a bɛ ka teli ka fɛn fila se ma n'a m'i ka laada jɔ a bɛ laada jɔbali bila i la ye nin ye walima a bɛ kɔnɔdimi kɔnɔdimi fana i b'a dɔn k'a b'i la f'a ka se a bɛ kɔnɔdimi i barakɔrɔla bara jukɔrɔla douleur bɛ kɛ ka caya a b'i sen giriya i kɔrɔ on dirait i b'a fɔ n'i bɛ tagama ko fereke de donnen b'i sen na i tɛ se ka pas ta kosɛbɛ ale bɛ nin lase muso ma kosɛbɛ k'ale fana to i kɔnɔ a ka gɛlɛn i ka den sɔrɔ a k'ale ye den sɔrɔ ale ni den de bɛ kɛlɛ k'ale ko ale pilasi ye ale den yɛrɛ ko k'ale k'ale de pilasi don voilà donc u bɛ kɛlɛ pilasi ko kɛlɛ min kɛ den dun de nana ale fana sɔrɔ yen a y'a ye sa o de la a ti sɔn den ka da yɔrɔ min na ale la i y'a ye i y'a faamu o ye tiɲɛ ye mais bana don mɔgɔw k'a faamu ni a b'i la dɔgɔtɔrɔ sira fɛ u b'a opéré de k'a tigɛ bon très généralement caman bɛ yen a bɛ nugu n'a tigɛra a bɛ nugu a bɛ nugu a bɛ komi yiri de n'i ye yiri bolo kɔni tigɛ a bɛ nugu n'i m'a lili bɔ n'i m'a lili bɔ i ma foyi i ma foyi kɛ bon anw dun fɛ yen an b'a lili de bɔ k'a d'i ma kosɛbɛ i da sera yɔrɔ dɔ ma i ko ko n'a ma maa min ka laada tigɛ a bɛ laada jɔbali bila i la o ni laada jɔbali in bɛ maa caman na u kɛlen bɛ ka t'o ta k'o kɛ fɛn wɛrɛw ye o tuma an b'a ɲini musolakaw fɛ ni nin bana kofɔlen walima nin tagamasere ninnu dilen don ko maa min kɛlen don k'a jateminɛ i yɛrɛ la an b'a ɲini i fɛ ka se kɛnɛyaso tigilamɔgɔw ma n'olu y'a sɛgɛsɛgɛ k'a jira i la k'a fɔ ko o de don wa ne fana b'a ɲini i fɛ i ka wuli ka se professeur adama jara ma a ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira ne b'o d'i ma a ka ca ala fɛ i tɛ fɔ i jigi kɔ o de ye 73 52 52 24 bi segin a kan 73 52 52 24 walima 66

n'i faralen numan fɛ i bɛ sira kelen in minɛ o gudɔrɔn kelen in minɛ ka taa sani ka se feu ma kare laban i kini bolo fɛ i bɛ fara yen i bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru kofɔlen ninnu na i ni professeur adama jara aw bɛ ɲɔgɔn ye ni maa min fana bɛ bɔ kulukoro fɛ ka na o yɔrɔ kelen don i mana se inrsp ma dɔrɔn i bɛ fara i kini bolo fɛ n'i faralen kini bolo fɛ i bɛ sira kelen in minɛ ka taa se sani ka se feu ma dɔrɔn kare laban yɛrɛ fɛ i bɛ fara i kini bolo fɛ i ni professeur aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala ka jɛn ye o tuma na professeur an da donna bana minnu na mhm. ka a fɛn mhm. nin bɛɛ bɛ muso bali den wolo la nka dɔ wɛrɛ fana bɛ yen o mhm. ka jugu a bɛɛ lajɛlen ye nin bɛɛ bɛ se ka kɛ i la yɛrɛ a bɛ kɛ i bɛ den sɔrɔ bawo ala ta ye a ka kow ye siga yɛrɛ tɛ a la komi ni a bɛ se ka kɛ nin yɛrɛ si tɛ i la nka i tɛ den yɛrɛ sɔrɔ walima nin bɛɛ bɛ i la mm-hmm. ayiwa belebeleba dɔ yɛrɛ fana bɛ yen bi mm-hmm. n'o de ye anw yɛrɛw kamanaganko ye mm-hmm. a bɛ cɛ la a bɛ muso la a waati yɛrɛ t'o la hali den min ni ala ye dɔ ye garisigɛ la bi u b'o fɔ n'o o ye damelɛkɛ ye faamuyali dɔw ma dɔw fana ko ko kunnafɛn a dɔw yɛrɛ ko ko jinɛ de bɛ karisa kɔ o kuma o fana est-ce que i bɛ se ka dɔ kɛ o la wa o fana kɛlen don kamanagan ye bi an bolo dɛ n'i y'a mɛn ko den yɛrɛ furu de bɛ yen furu de bɛ yen kosɛbɛ an b'o fɔ bɛɛ ɲɛna n ko furu bɛɛ b'a fɔ jago i bɛ don jago la i nata dalen bɛ tɔnɔ de kan siga t'a la i bɛ furu kɛ i bi don furu la k'i jigi da mm. fɛn dɔ de bɛna bɔ fɛn dɔ de bɛna bɔ furu in kɔnɔ n'o ye den ye furu tɔnɔ ye den ye mais furu bɛ kɛ don min na den ɲininkali tɛ kɛ abada a bɛ fɔ de furuɲɔgɔnma fila an ye karisa ni karisa di karisa ma donc an ye furu daga u ni ɲɔgɔn cɛ karisa i bɛ karisa fɛ o kɛra tubabu sariya sa o kɛra silamɛ sariya sa baara in bɛ kɛ ten a kɔni kɛra taabolo taabolo taabolo a kɔrɔ bɛ taa nin taabolo la bon n'o kɛra baara mana daminɛ sisan furu mana don ɲɔgɔn na furuɲɔgɔnma fila ɲɔgɔn cɛ mun de bɛna ɲini sisan

den kɔni furu tɔnɔ don kosɛbɛ furu tɔnɔ don siga t'a la donc mais ni den ma sɔrɔ furu kɔnɔ a tɛ furu sa dɛ tiɲɛ mais a bɛ défaut don furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka na ni défaut ye u ni ɲɔgɔn cɛ mm-hmm. bon o de la an b'a ɲini ala fɛ ala kana den to furumuso si ma amina ya rabi ala kana to furumuso si ma amina ala ka dɔ nɔgɔya bɛɛ ye amin amin amin amin ee mɔgɔ bɛɛ bɛ sɛgɛn mɔgɔ tali la tiɲɛ f'i den walayi siga t'a la mɔgɔ dɛmɛna bɛ bɔ i yɛrɛ de la kosɛbɛ ni dɔ y'i ta Mm. balimaya la n'a y'i bana ala kana jɛya cɛ jɛya ni bana b'i la Ɔhɔn, n'a sera niveau dɔ la kosɛbɛ a bɛ découragé tiɲɛ mais i den ah ale de b'a fɔ ko e ne ka kuma nin kɛ nin nin ne masa i m'a barika sɔrɔ walahi fo ka t'i se kaburu kɔnɔ Kosɛbɛ. ale ti sɛgɛn a ti nisɔngoya walahi hali n'i bɛ banakɔtaga k'a kan a banna ale b'o fɛ o de don parce que ale b'a fɔ ko ale bɛ barika de o de bɛ barika don ale la dugawu denw ye dɛ donc ala ka den d'an ma i yɛrɛ ka kuma don min b'an ta amina yarabi ala k'an mara den d'an ma yarabi kunnafɛn a kuma ka ca ka ca dɛ a kuma ka ca wa a tigi ka ca a tigi ka ca eh.
Eh, ɲuman b'a la mm. juguman b'a la siga t'a la i y'a faamu mm-hmm.
mais a caman bɛ yen mm. o de ye tiɲɛ ta ye tiɲɛta o bɛ bɔ yen de parce que dɔw b'o y'i sigi ko aa ko kunnafɛn bɛ karisa la ko gɛnta tɛ dɛ ɛ gɛnta tɛ jinɛ bɛɛ kɔni b'a dɔn ni jinɛ bɔra mɔgɔ ye i bɛ kɛ fɛn ye k'a ye de dɛ fa yɛrɛ ni min balila ka kɛ fɛn ye n'an bɛ mun de fɔ an ko karisa ko jinɛ bɔra karisa ye dɛ mais jinɛ b'i kɔ san joli i tɛ ka kɛ fɛn ye

a ma ɲi dɛ i y'a faamu muso kɔnɔmaw ka kunlankolon bila a ma ɲi a ye sabanan professeur a tɔ ye tan tɔgɔma ye sa o bɛn tɛ ne ma a ma n kunlankolon don i kunlankolon a i komi fɛn tɛ fana na ayiwa e famana o e famana an ka taa an ka paw an ka taa donc sisan a ka ca ala fɛ ni den fana sɔrɔla surtout den musomannin mhm. mɔgɔw bɛ to ka den musomannin lankolon bila o cɛ ka jugu kosɛbɛ a bɛ sɔrɔ fana n'a lahalayaw fɛ mhm, mhm. muso kɔni ka ɲi sutura de kɔnɔ fitininya t'a la kunbabaya t'a la ni muso kɔni n'a bangena n'a fɔra muso don dɔrɔn ah. wagati bɛɛ hali fini t'a la a y'a lawura datugu ani bonya ni sutura ka kan dɛ bonya ni sutura ka kan kosɛbɛ parce que fɛn dɔ b'an cɛ la min t'anw yɛrɛ bamananw ka kuma don ko filɛbaga wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la min t'a cɛ donc kuna ye jinɛ sitane ninnu mm. b'an cɛ la donc n'u y'a muso musomannin ye o lahala ninnu na mm. i k'o fili n'u bɛ jarabi a la i ye nin ye donc u bɛ tugu a la ten mm. fo ka taa balikuya donc n'a kɛra a bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya caman ye précisément a ka teli ka na ni fɛn fɔlɔ min ye a bɛ na ni furuko gɛlɛya de a bɛ n'o ye bi ma i b'a sɔrɔ furu bɛ gɛlɛya tigilamɔgɔw ma u bɛ ko caman kɛ furu tɛ sɔrɔ bon ni furu fana ni min fana porokotora ka furu sɔrɔ i b'a sɔrɔ a bɛna kɛ sababu ye ka bɛnbaliya don n'a cɛ cɛ a bɛ taa laban furusa la parce que a bɛ mɔgɔ mɔgɔ de b'a sɔrɔ a tigi toujours a, a nisɔn ka go a diminen don ko ni fitinin dɔrɔn a bɛ fuju n'a yɛrɛ ma ne kɔni ma min ɲɔgɔn ye dɔ y'o ye dɛ furuden fila kɔni ni ɲɔgɔn cɛ mhm. aw fila bɛɛ ɲɛ kumunen don jɔn mhm. cɛ bɛ ɲɛ a ma nɔgɔ a ma nɔgɔ fo kelen de ka nisɔndiya siga tɛ nin na siga b'a la wa siga t'a la alhamdulila donc a bɛ na n'o o ye mhm. musow ka sira fɛ wagati bɛɛ i b'a sɔrɔ i bɛ fununen don wa a b'i kɛ kelenna mɔgɔ ye i b'a sɔrɔ très général a tigilamɔgɔ a sumalenni don a b'a kelenna a tɛ mɔgɔ fɛ nin fɛn ninnu ka ca

walima a bɛ se ka mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ lajɔ u bɛ se kalo kelen fila saba ma kunnafɛn bɛ na da fɛ dɔrɔn kɔnɔ bɛ tiɲɛ a yalon ka bɔ yen ka yalon ka hɛrɛ haya donc n'o kɛra i tɛ mugu don a tɛ nɔɔni ɲɛna n'o kɛra n'i taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ fana n'u ka ararikebaw bɛ ɲɔgɔn na olu b'a fɔ ko ko fɛn de tun b'a la an ye minnu fɔ tan n'u ma dɔ kɔni fɔ u bɛ dɔ fɔ u bɛ dɔ kɔni fɔ kosɛbɛ walima u bɛ taa gulon mhm. ko fɛn de bɔnn'a kan laada de bɔnn'a kan mhm. wa a dun tɛ kɛ gansan walahi parce que i b'a sɔrɔ très généralement n'a bɛ mɔgɔ min na mhm. a kunnafɛn bɛ kafo i fɛ de su fɛ i to sogo la analyse tɛ se k'o ye o ayi analyse bɛ fɛn ye min b'i farikolo la min b'i joli la analyse de b'o ye wa ale tɛ yen ale bɛ to ka na de su fɛ bon su fɛ e analyse tɛ kɛ su fɛ donc o yɔrɔ t'i ye donc o problème ba de bɛ an ka société kɔnɔ mais bana don a bɛ furakɛ a bɛ cɛ minɛ a bɛ muso minɛ inshallah diyara n ye n y'a dɔn ni maa min sera e ma mhm. ninnu bɛɛ sira fɛ fo ka taa se kunnafɛn sira ma mhm. ha ka ja fɛn wɛrɛ caman mhm. mago caman ni maa o maa sera e ma o la n m'a fɔ k'a fɔ k'i b'a bɛɛ kɛ sa nka i bɛ se ka i se kɛ ni ala sɔnna a ma o tuma porofesɛri ka aw la sɔrɔ adama jara sigiyɔrɔ o bɛnnen don ipodɔrɔmu ma n'i nana se ka bɔ kulukoro sira in fɛ i bɛ se inrsp ma u ka jeli sɛgɛsɛgɛyɔrɔba in kɛ ipodɔrɔmu yɔrɔnin in na yen n'i sera yen dɔrɔn fara i kini bolo fɛ n'i farala i kini bolo fɛ i bɛ sira kelen minɛ o gudɔrɔn kelen fo ka taa se feu ma o kare laban in dɛ sanni ka se feu ma dɛ kare laban i kini bolo fɛ i bɛ fara yen nɔfɛ ni maa min fana bɛ bɔ dugu kɔnɔ la i b'a fɔ arayida in fanfɛ yɔrɔ i bɛ se o yɔrɔ kelen in ma yen tuguni i bɛ fara i numan bolo fɛ i bɛ gudɔrɔn kelen in minɛ tuguni sani ka se feu ma kare laban i bɛ fara i kini bolo fɛ i bɛ nɛgɛjuru kofɔlen ninnu kɔnkɔn i ni professeur bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala ka jɛn ye nɛgɛjuru sɔrɔ sira fɔlɔ o de ye 73 52 52 24 a filanan o ye 66 83 29 52

alhamdulila alhamdulila ka an na sɔrɔ i bɛ weleli kɛ 20 71 28 28 mugan bi wolonwula ani kelen mugan ani seegin mugan ani seegin arajo ye rfm ye bi seegin ani seegin jɔjan duuru

alihamdulila an ma an bɛ foli ani tanu ni an b'o di lamɛnlaw bɛɛ lajɛlen ma maa o maa sɔgɔlen kɛra rfm na nin waati in na an b'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko u ni ce lamɛnni la u ni porofesɛr adama jara o de tun bɛ ɲɔgɔn na denmisɛnninya t'a la maakɔrɔbaya t'a la bana kofɔlen ninnu ni maa o maa k'a fɔ ko i y'a taamasere ye i yɛrɛ la walima i y'a ye i ka denmisɛnnin na ne b'a ɲini i fɛ i ka porofesɛr adama jara k'ale wele a ka nɛgɛjuru kofɔlen ninnu na ni ala sɔnna a ma i tɛ fɔ i jigi kɔrɔ professeur adama kuma kuncɛ kuma na kuma min mana sɔrɔ i bolo i ka o di lamɛnlaw ma u k'a dɔn ka an tun bɛ direct kan su in na rfm kan alhamdulila mhm. an bɛ kanubagaw fo ka lamɛnbagaw fo yɔrɔ jan yɔrɔ surun ka dugawu kɛ jamana in fɔlɔ ye ala ka jamana in ala ka kolo suma ala ka nin cɛ bɛɛ ye an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲini ala fɛ fana banabagatɔw ala ka kɛnɛya d'u ma b'a fɔ banabagatɔw yɛrɛ ka dugawu k'u yɛrɛ ala k'u n'u ka sababu bɛn fura ko in ye sababu de siga t'a la ni sababu tɛ faramasentigi tɛ sa ale bɛ sa ka faramasen falen to fura la donc bɛɛ n'i ka sababu don ala k'an n'an ka sababu bɛn ala ka kɛnɛyaw jidi ala ka laban ko ɲuman d'an ma ala kira hɔrɔma kama sali ala muhammad ala k'o dugawu minɛ

kɛnɛya bulon kɛnɛya bulon karamɔgɔ adama jara ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen don arajo rfm